ụmụ ife mụ anụ ụmụ osimiri ụmụ chukwu okike abịama ndị chukwu na-agọzi ndị chukwu debere ike ike na ana be fa wee gbagoro igwe jebiri ụmụ chukwu okike abịama asị m ụnụ efi ọma nụ o hmm. ee eh, holiday nke anyị nọ na maka ma ya akpọna ya quarantine na m amaghị nke quarantine nọ holiday a sị m ọ wụgonu mgbe ndị ụka na-agba ekeresimesi na anyị anọbeghị ụdị a nke a atọka ọ dụ ka ọmụ eze nwaanyị agbala ka e nyere nya holidays ka ntarị ya ahụ ka m zuru ike ka isi jukwuo m oyi ihe ncha na-eme anyị si na nke mere na abule ado pụta anyị baa corona ka a sị ọ corona ka ọ covid-19 ahụhọ m nke ọ wụ ị ma na asị ka mma n'oyibo ee asị anyị zuonu ike asị anyị rube isi ka anyị rubenu isi ụmụafọ igbo mana mm, a sị m na ụmụafọ igbo bụ ndị chukwu kelu n'ụdị dị iche n'enu ụwa a sị m na ụmụafọ igbo bụ ndị chineke nyelu ngọzi na nchekwaba kụnye anyị ọbara ike n'ime anyị na ihe ọ sọrọ ndị mba ụwa ihe ọ sọrọ ihe ndị ọcha mechacha na ihe ha agaghị erinata anyị ụmụ ọma osimiri ee ha mele enu ha emele ana anyị na-arịa ndị ọcha ya na-arịakwu ndị anyị na ha si anyị si na anyị ncha niile wụ ofu mana ọ dị mma hmm. anyị bi abule ado ọ gbaa kpụrụrụrụ anyị gerunu chukwu na-azọ ụmụafọ igbo chukwu okike abịama zọpụtakwa anyị eziokwu na a sị na o nwehọ akwụ gbara na mma ada ebu apa apụ mm, o metụla anyị nwa obere mana nke anyị ji kakwa n'enu ụwa esikwa m ka m kene imirikiti kpọrọ m nụ ma na ọ na abule ado ka m bi asị m ka m kene ụnụ n'ife ka nkụ maka na ee eh, ụnụ nụkwa na ube ejiri ọ gbakwọrọ mkpa hmm. window anyị niile gbamgbam anyị niile nkwupụ nkwupụ hmm. mana anyị ka ji ndụ ee eh, landlord gọzie tenant mana ọ dị mma asị m na chineke na mmụọ kụrụ ihe niile ihe akwaturu be ha o enye ha obi nye ha ike na tupu ahọ a na ahọ ọzọ a na-agba ọkara ha lụtakwa ebe ha ga-ebi maka na asị na anyị wụ ụmụafọ igbo ime ọgwụ ndị anyị bi na be ha ife ha na-akpọ anyị ewu ụmụ osimiri ee eh? chineke ụmụ agbara ya enye anyị obi anyị ga-eji die ihe nke a mere na abule ado imirikiti wee na-akpọ m na ha kpọrọ onye nwanụ wee sị ha na ya ebekata na akwa biko na anahọ m ebe akwa ee eh? anahọ m ebe biko sị na ihe nke agbara na ọgbara gbakọrọ kwuo ma ọkwa ya ya enwe ozi n'ọkwa ịfụ na okpo ofu na-esu m quarantine nwa na anọ m n'okpo ofu hmm? ịfụ na o metụrụ pop ụlọ ọrụ m nwa obele wee werezi opportunity a sị ka m hepụ ya ehepụ ka m lụọla osimiri nke ọfụ maka na osimiri wụ ndị uwe ọcha ndị ife ọma na-adị mma nee anya fụ na alụgharịchara ya na ọ maa mma hmm? hmm. gbarịkwuo penti na ọbara anụ akarịana gbarịchaa penti ọ maa mma dị ọcha dọọye hmm? hmm, gbarịchaa penti ọ maa mma ndị na-ajụ m na eziokwu na-asị na bọmbụ gbọwara ụlọ m o nwehọ bọmbụ gbọwara ụlọ m nne anọkwanụ m ihe igbo nwe nnu hmm? ụlọ m ọ kwụkwọ chịm chịm chịm lekwa anya fụ ụlọ ọrụ m ọ kwụkwọ ka ọ kwụ oho lekwa be m hmm? nee anya fụ be eze nwaanyị dibugo eze nwaanyị agbara wefụrụ ya be m ọ kwụkwọ o nwehọ ife mere ya o hmm? nee anya fụ na ọ kwụ ife mebiri na ọ wụ obele windo ọ wasịrịnụ hmm? ọ wasịcha dozicha lekwa anya fụ na nke a na obele gbamgbam ya ehenyisiri enu afụna a na-alụkwasị ya hmm. ụlọ eze nwaanyị agbara adahọ ada maka ndị na-asị ndị chọrọ ịwụ eze nwaanyị agbara hmm. kwa anya fụkwa be m nee anya fụnụ pop nke obele mm, nke nọ n'enu enu sọsọ ka ọ metụrụ wee na afịa o nwehọ ife ọzọ merenụ ife ndị ọzọ mere na be m alụzichaana m ya nọ mm. m sị nke ọchọ nke ọ ya-eme anyị ga-eme onwe ọbịara egbu anyị ga-egbu onwe ya mm. m sị na ama m na ihe ọwụna bịara abịa na ọ ga-ana ana mm. ihe bịara na ọ ga-ana mm. na ndị ọcha chọrọ ịwụ chukwu chukwu okike abịama gwakwa ha na ọ nya kere ha na ọ nya nwe ha na ọchịchọ obi nya nwa wụ chukwu ga-emezu n'ime ndụ mmadụ n'ime ndụ anyị hmm? ọfọ na-agọ since ife a bidoro na onweghị nnata nwa afọ igbo isi anyị ya-aba ndị ọcha ọnụ onweghị nnata nwa afọ igbo ihe a ha rubere n'igwe ga-emetụ hmm? a sị na m anyị agbada ụzọ ndụ anyị agaghị agba ụzọ ọnwụ ụmụafọ igbo ada anwụ n'ihi mmadụ kama mmadụ anwụọ n'ihi anyị anyị so n'otu ndị edutara ụwa nya ọfịọcha o bie o bie anyị ebichirikwa mm. eze nwaanyị agbara n'enu a sị m nọọ maka ndị ji ife a melụnụ na-imitate eze nwaanyị agbara nke nwa sị na ya ebekata n'akwa na ya na-alụzisi be nne unu n'anya ọ na-afụ na onwekwu ife merube m na onwe obere ife adị nwa obere ife ahụ alụzichago ya ọ dị mma makwuo POP na obi ụmụ osimiri ị na-anya efu na ọ latest ka a maziri na nke a chawapụrụ hmm? so onwe onye na-akpọ gụ gụ nye ya ego na ya wụ eze nwaanyị agbara gụ nye ego ka ọ wee lụọ ụlọ ọrịa a sị gụ nye ego ka ọ wee lụọ be a sị ọ mụwa eze nwaanyị agbara bịa m ụkwụ chịmchịm onwedị ife merenụ hmm? ma obi anyị sie ike ma obi anyị ekolopụla n'izuzu a na-agbara n'azụ ụlọ na-apụta n'ihu ụlọ ụwa niile na ife a na-ebiri tụcha na ọ ga-adajurịrị a sị m ụmụ afọ igbo na ndụ unu ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ a sị na onweghị nata nwafọ Igbo ikwu ya ibe ya enyi ya anya ọma ga-ada n'ihi ihe a na-eme n'ụwa niile maka na ama m na-asị na onye tele ofe ga-ene nnu before ọ chọwa onye ọ ga-enye ya ha ahụ ndị ọcha kere ife a kpọpụtara ya ha na-eye nnu ha lachaa o dochaa ha ha wee ha chọba anyị ha ya-enye before ha na-achọta anyị chi efu n'ahụ ha nụ a sị m ụmụafọ igbo unu biri ọchọ nke ọ ya-eme anyị na aka ga-ebie n'ala m sị na anyị ga-egbuke dịka mbara igwe gbuke dịka anyanwụ ụtụtụ na anyị wụ ụmụ osimiri na onye ọbụla na-eku ume n'elu ụwa na-achọ ọdịda nwa afọ igbo na-egbu onwe ya oge maka na ị na-achọ ọdịda mgbe ahụ ka anyị na-ebini ọ sị na okwuwe okwu n'isi anyị na ọchịchọ obi enu na ịdị mma ga-adị na ndụ anyị ụmụafọ igbo nya igbo nwe m asị m obi sie anyị ike n'oge ugbu a igbo nwe m asịkwa m ka m gwa ụnụ na ọ gaghịkwanụ adị fechaa mana ọchịchọ obi a nke anyị na-achọ ka anyị nwee ana nna anyị ga-abịa n'isi adị na ọ ga-eguzoriri and inwetakwanụ agaghị adị fechaa mana ọ ga-abịa na mmezu chukwu okike abịama ga-eme ya mmụọ igbo ji biri ga-eme ohimiri nwe igbo ga-eme ya maka na asị na nwata na-achọ nke ya ada eme ajọ ife ọ chọta nke onwe aṅụrụ anyị ga-achọta nke anyị igbo nwe m asị m obi sie ya ike ebe onye nọ obi sie ya ike nke onye fụrụ ya rie na ife a na-atụ n'ụwa ọ tụchaa ọ dajụọ anyị adị ka echi na echi ada agwụ agwụ hmm? wee sịkwa ụnụ na holiday nke a ọ dịkwa mụ ka ọ tọkarịchara ee eh? ka m rie nni ṅụọ zuo ike kụọ egwu gbaa egwu nwee aṅụrị n'ọgwa na ndị igbo wu ndị na-achụ nta nta ego anyị na-achụ nta ife ọma ụba ka anyị were ụbọchị ka anyị ghara ịda afọ ife a na-eme na asị na ọ ife ọjọọ ka anyị fụ ya na ọ ezumike ka anyị nọ ya na anyị nọ vacation hmm? ebe onye nọ obi sie ya ike na ọ ga-adị mma na nke anyị ga-eri agaghị akọ anyị hmm? ọ kọọ anyị na chi anyị ga-enye anyị enu a sị na chi onye adị n'izu na ọnwụ ada egbue nya ọ ndị ọcha ka ha na chi ha nọ n'izu nya na ha nwa ka ọ ga-egbu ọ gaghị egbu anyị chi anyị ga-anọnyere anyị chi anyị ga-edukwana anyị ụwa anyị bịara ga-ekpere anyị ikpe dị mma osimiri nwe anyị ga-echewe anyị kpuchido anyị ma wepụrụ anyị ọrịa ọbụla nke na-efegharị n'isi anyị na isi ezinụlọ anyị a sị m na osimiri ga-ebuchapụ ya ma sachapụ ya egbuke dị ka anyanwụ ụtụtụ igbo nwe m a sị m ya mazienụ ya gazienụ obi sie anyị ike na ọ ga-adị mma